ndị be anyị nnụa nụ o mgbe onye na nzere ahụ ọkpa ọkpa na ọmụ ọmụ na nke onye ri ya rie udo dịrị ụnụ asị m ụnụ nnụa nke ka anyị si anyị si kwudokwa onwe anyị na yutubu taa ee dịka ka anyị si kwu n'izu gaa na ife anyị si akụziri bụ ịkpọ okwu n'ọnụ igbo ịkpọ okwu n'ọnụ igbo nke anyị kwu n'izu gaa na bụ ịkpọ okwu anyị kpụkọma kịta azụ a ka anyị kpọọ okwu afụ n'ọnụ igbo mana o yi na ebe ọ bụ ife gbagwoju ya anya ma ọ bụ na ya nụ akwa akwa akwa akwa ka ka e si ama na wa rị iche bụ anọ ka ka e si ama na o nwe ife rị iche ma imewe ndị rịrị aka aka aka ka ka e si ama na ife rị iche iche kọwaa kọwaa akụzi ka anyị si ama bụ na o nwe ife anyị anyị etie mak anyị etie maakị n'elu wa ka anyị si asị onu si elu onu si ala onu si elu onu si ala anyị akatizi akara ndị ahụ na ya ka anyị ji ama ka anyị si akpọ anyị ya bụ ife ewepụghe ya bụ ife ewepụghe ntọala wa ya bụ ife ewepụghe mmiri na okwu ndị ahụ otherwise ọ gbagwoju mmadụ anya confusion arị so ya ka anyị kọwa egosi na na nke taa na ịkpọ okwu na ọnụ Igbo site na ruo izu ọzọ ịkpọ okwu n'ọnụ Igbo ka anyị jekalụ ka anyị jee si bọọdụ anyị ka anyị fụ ka o si gaa dịka anyị si kwuo kịta ife anyị nwere nke taa nụ bụ ịkpọ okwu na ọnụ Igbo ịkpọ okwu n'ọnụ Igbo ọ bụ na i were anya ala na akara nke na-ede efu akara anyị o si enu ya bụ onu si enu re o si ana ya bụ do o si enu ya bụ re o si ana ya bụ do bifụ na nke ni anyị tinyela n'ime ịkpọ okwu na ọnụ ịkpọ okwu na ọnụ Igbo ya bụ ife anyị nwe nke taa ya bụ pronunciation ya ka anyị ka akụzi onwe anyị taa ka anyị gama na ihu ee afa ndị rị ebe ni anyị nwe aba e afe a am a ya bụ nke nke izizi nụ bụ aba aba nke esokwanụ bụ afam afam afam nke ọzọ sokwanụ bụ afịa afịa nke ọzọ sokwanụ bụ ada ada nke ọzọ abụ aja aja nke sokwanụ bụ aka aka nke ọzọ bụ ahụ ahụ nke ọzọ bụ anya anya ife afụ ka anyị si nke kwa bụ baba baba ọ bụ na ịkpọ baba baba ya bụ ọ bụ na nwa na-abịsi enu enu baba ịbụ na ụmụ ọ bụ na mmiri na anyị chọkọbụ mana ịkpọ baba baba o wepụ ha mmiri bịara nke ọzọkwa bụ baha baha baha ya bụ dore dore dore nke ọzọ abụ bụ busi busi enu enu kwesị busi rere rere nke ọzọ abụ buhe buhe redo redo nke ọzọ abụ be e re nke ọzọ abụ banye banye banye ị fụ ka a si jekọba nke ọzọ abụ abụ daalụ daalụ daalụ ịsị daalụ daalụ ya bụ o si enu enu ọ ma ọ ma nwezi mini ma daalụ daalụ nke ọzọ sokwa ya bụ nụwa nụwa nụwa nke ọzọ sokwa ya bụ ndo ndo nke ọzọkwa kika kika me kika me kika me bụ ki ki me ki ki me nke ọzọ bụ ụnọ ụnọ redo redo nke ọzọ bụkwa ọfịa ọfịa ọfịa ya ka o si kọba ya bụ akara ndị na anyị etinye si ihu si nya nya isi azụ nya isi ihu ya egosi ka anyị si akpọ ha ka anyị si kpọọ fa ya ewepụhe ntọala ya ewepụhe omimi na afa ndị ajebe nke eme bụ osisi osisi ọ rerere nke ọzọ bụ aja rere nke ọzọ bụ okwute okwute oke okwute okwute okwute fa dị iche na okwute na okwute ribev okwute okwute nke ọzọ bụ okwute okwute okwute nke ọzọ bụ mmadụ mmadụ redo nke ọzọ bụ nwunye nwunye redo redo ka nke ọzọ bụ okenye okenye re dodo re dodo nke a bụ nwa nwa re nke ọzọ bụ nwa m nke ọzọ bụ di m nke ọzọ bụ nne m nke ọzọ bụ nwata nwata nke ọzọ bụ okenye okenye even ife richere okenye na okenye okenye bụ dododo nke a bụ okenye nke a bụ re do do okenye okenye okenye okenye ụnọ akwụkwọ ụnọ akwụkwọ then ọzọkwa ịsụ ụbọsị ụbọsị re re do re re do ụbọsị ma ị sị ụbọsị ụbọsị ụbọsị ịbụra na o nweziri eme ma ụbọsị nke ọzọ bụ ugbo ugbo re re nke ọzọ bụ ugbo ugbo efu abịafere ya enu si ha ana ugbo then akwụ akwụ a ok akwụ akwụ a a re re then akwụ then nke ọzọ bụ akwụ

eze eze eze eze eze ka a ji ata ife nke ọzọ bụ eze eze eze eze na eze libia fe de nke ọzọ bụ di ọkpa a a a re re re nke ọzọ bụ di ọkpa di ọkpa nke ọzọ bụ di ọ di ọkpa di ọkpa di ọkpa di ọkpa nke ọzọ bụ ụzọ ụzọ ụzọ nke ọzọ bụ ụzọ ụzọ ụzọ nke ọzọ bụ ewu ewu nke ọzọ bụ chukwu nke ọzọ bụ kedu kedu kedu nke ọzọ bụ kedu so ee anyị akpọọna ụfọdụ n'ime okwu ndị anyị chọrọ ka anyị kpọọ kaanị ebe anyị agwa ụnụ bara ka anyị kwụzikwa ya na ọnụ oyibo as we have been going through those words now there's no way there are many words with similar meaning with the same meaning but with different uh, well similar spelling with different uh, meanings how do you differentiate them how do you uh, apportion them to the three corners it is by tone marking

Uh, this is going to, is going to go a long way in helping us and helping our children and generation unborn to familiarize themselves, not to lose our identity, not to lose our language, not to lose our culture. As you do this, God will bless you. daalụnụ shinne ndị be anyị ee eh, nke taa n'ebe ka anyị ga-akwụsị agwa m ụnụ bitenụ anyị aka ebe ododo ole mbite aka afụ agosi na ụnụ akwado anyị ee izu ọzọ be anyị agakwa n'ihu na ịkpọ afa ndị ọzọ ụfọdụ ama ọ gaghị akpọsị ya mana ka anyị wee kpọ ha ka ụmụ anyị wee nwee ife e jide aka wee bime ee daalụnụ shinne onye na-azere nke o eri ya rie udo dịrị ụnụ